Agus tá mé, tá mé fós i mo feisteas Oíche Shamhna. Ar mhaith libh é a fheiscint? Yeah, go hard. Tá sé seo saghas idir Gaeilge beo agus striptease gan stró. Tá mé fós, fós i mo feisteas Oíche Shamhna. Gléas, gléas mé suas mar an rud is scanrúla do mhuintir na hÉireann faoi láthair.

Bígí go deas liom. Just lena rá libh, tá's agam go bhfuil cuma an-single orm agus go mbím, ú, saghas gáirsiúil. Ach ar ar mhaithe leis na fir, b'fhéidir, suaracha go mbeadh ag iarraidh teacht suas chugam tar éis na gige, rabhadh daoibh anois, just chun rudaí a dhéanamh níos simplí. Is é 0 8 5 7. Ar aon nós, cé atá ag ól inniubh? Anocht! Sibh, Agus níl aon bhar anseo, fair play daoibh, lucht an Oireachtais. Go maire Dia! Look, mise Bean an Tí ach níl mé, níl mise Misses City West fós. B'fhéidir tar éis an oíche seo. Tá mise tar éis éirí as an ól le déanaí agus tá sé an-deacair, go raibh maith agat, a dhuine amháin. I Meiriceá bheadh daoine ag rá, wow, d'éirigh tú as an ól, go hiontach. Agus in Éirinn déarfaidh siad, wow, d'éirigh tú as an ól, ní raibh fhios agam go raibh tú ag iompar, fair play duit. Bhuel, b'fhéidir, tá ceann agaibh, b'fhéidir go mbeidh mé ag iompar, agus má tá suim agaibh, is é 0 8 5 7 8 7 Tá sé scríte ins an leithreas, caithfidh mé rá, nó bhí Muire ann ansin, leithreas na bhfear agus na mban, mar is, you know, fé equal opportunities atá agam anseo. Ahem. Sorry Liz, yeah, tá mé, tá sé deacair a rá an gcaithfidh tú éirí as an ól, mar tá symptoms ar fad a bheith i d'alcólaí. Tá siad an-chosúil leis na symptoms ar fad a bheith i do finscéal beo! So, you know, nuair atá tú ag ól agus téann tú go dtí an dochtúir, is dócha go ndeireann sé, ah, sure, it's just píosa craic tú i ndáiríre. Ach nuair a deir tú le daoine in Éirinn go bhfuil tú ag éirí as an ól, like, éiríonn siad beagáinín crosta leat. Ar nós an fear seo a dúirt boo liom. Like, an bhfaigheann tú é sin le drugaí eile? An bhfaigheann? Ó, níl sí ag éisteacht anois, an bhfuil? Cad is ainm duitse? Seán. Seán, is breá liom do léine. Cuirtíní a Mhamó atá sé a' caitheamh. Tá sí marbh, ach tá sí fós beo. Ins an faisean a chroithfeadh mná ag Seán. Ar aon nós. So, like, an éiríonn daoine crosta leat nuair a deireann tú go bhfuil tú ag éirí as an ól? An dóigh leat go dtarlaíonn sé sin le heroin? You know, oh, Jesus, caithfidh mé éirí as an fucking stuif seo, tá sé do mo chéasadh. Ah, yeah, um, ceart go leor, ach b'fhéidir go bhfanfá go dtí tar éis bainise Siobhán. You'll be literally no craic. Tá an Breatimeacht go mór i mbéal i mbéal an phobail. An bhfuil fhios agaibh go bhfuil anois, tá sé chomh coitianta an Breatimeacht i sochaí go bhfuil pornagrafaíocht bunaithe ar Bhreatimeacht. Tá Brexit porn. Is féidir é seo a ghoogláil anocht ar mhaithe leis an taighde ach rinne mé googláil air agus tá sé an-leadránach. Níl ann ach beirt. Sasanach, chavs ag, you know, ag ag rá agus ag rá le daoine like, Fuck an EU! Is féidir féachaint air níos déanaí. Bhí mise ag smaoineamh now, pornagrafaíocht an Breatimeacht, b'fhéidir go mbeadh sé níos fearr ehm go bhfeicfeá fear ó Sasana agus é ag déanamh an ghrá le bean ón Fhrainc. Deireann sé go bhfuil sé chun tarraingt amach ach ní tharraingíonn sé amach! Ó, d'éirigh sé sin go maith. Polaitiúil agus salach, sin an rud is gur maith libh. Nó b'fhéidir go bhféadfadh sé a bheith mar fear ón mBreatain,

jokes chun a bheith fíor. Beidh mé ionraic libh. Ar aon nós, tá daoine an-bhuartha faoi Boris Johnson, tá daoine an-bhuartha faoi Dhonald Trump. Now, níl mise buartha. Ach rinne mise roinnt taighde agus tarlaíonn sé go bhfuil na deachtóirí is uafásaí agus is gránnaí, na deachtóirí is uafásaí, na deachtóirí, na deachtóirí, no, na deachtóirí is dona.

Corcaigh. Corcaigh, ok, sin suimiúil, mar de ghnáth ní ní fhaigheann daoine é sin chomh tapaidh. An t-aon duine a fuair Stalin chomh tapaidh ná fear as Béal Feirste cúpla mí ó shin, agus nuair a chuir mé ceist air cén fáth, dúirt sé go raibh baint aige ok, níl mé chun é rá, actually, creidim. But féach, féach ar chomh da, féach ar an ghruaig álainn atá air. I mean, ní ceart go mbeadh seisean ag cur daoine go gulags. Ba cheart go mbeadh sé i mbanna ceoil darb ainm na Gulags. Agus beidh siad ag seinnt ag sa Phuball Gaeilge am éigin. Seo é arís. Aww. Ok, rinne mé photoshop beagáinín. Am, ok, seo Deachtóir Dathúil uimhir a dó, nó Despottie.

Seo é arís. Ok, ní hé sin é, sin an fear ó Will and Grace, but níl aon difríocht. Now, tá's agam go bhfuil sé an-aisteach go bhfuil mé chomh gafa le Gaddafi, ach ceapaim gur mhaith le gach bean siúl amach le deachtóir.

No, tá mé ag déanamh áiféil ar son an ghrinn, ní hé sin Saddam Hussein. Rinne mé Google image search de sna focail hot Arab. Yeah. Right, Boris Johnson nuair a bhí sé óg.

Seo Boris Johnson. An bhfaca tú ceann chomh suarach feargach ar pháiste riamh? Caithfidh go raibh sé ag smaoineamh faoi Brexit ag an am. Tá sé ar nós an Milky Bar Kid imithe ar strae. Nó Daithí de Buitléir. Níl a fhios againn. An. Ar aon nós, an bhfuil sibh réidh le haghaidh oíche iontach grinn? Ahem. Iontach, sin iontach as Conamairis. An bhfuil sibh réidh? Yeah! Ok, so míneoidh mé daoibh cad a bheidh ar siúl. Beidh mise ar an stáitse mar bhean a' tí, agus beidh mise ag teacht agus ag imeacht fad is atá na fuirseoirí ag athrú. Now, nuair atá mise ar stáitse, b'fhéidir pábháil a dhéanamh, ach nuair a bhíonn na fuirseoirí ar stáitse,

Ciallaíonn sé sin go bhfuil tú ana-ana measctha suas maidir le do ghnéasúlacht. Níl fhios agam. Ar aon nós, so, beidh fuirseoirí den scoth ag teacht is imeacht ón stáitse, fad is a bhíonn siad ar an stáitse, bígí ag éisteacht, tabhairigí an-chuid grá dóibh.